ka bɛn ni mali ka san bi wɔɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnya tali ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na an kɛn bɛ ka wele bila bi adama jara ma dɔw b'a dɔn ni ben le cerveau ye adama jara an b'a dɔn k'a fɔ bi ale bɛ kulu dɔ la n'o ye mouvement france dégage ale y'o hakilina tabaga dɔ ye kumalasela don bi an bolo ka bɛn n'u ka wulikajɔ ye mun bolodalen don tarata don in 22 septembre yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'u kɛn bɛ ka mitingba dɔ boloda ɔ an ye wele bila a ma ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka wulikajɔ kun kan hakilina mun bɛ wulikajɔ in kɔnɔ mun ye k'a ɲini faransi ka bɔ an fɛ yan ɔ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔw lasɔn i b'a fɔ jamukan yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min à vous de convaincre ɔ an b'a dɔn k'a fɔ adama jara ben le cerveau ɔ sifinnaka don bi mun dogolen tɛ mɔgɔ la ka d'a kan an b'a dɔn a ye kulu caman kɛ wulikajɔw hukumu kɔnɔna na jamanako in na Ka na se fo M5 RFP kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ bonyana o fana na sifinnakaw fana ka ɲɛmaa dɔ don o kɔnɔna na o la bi an n'a bɛna masala eh, mun de la depuis kuma jan u ɲɛsinnen bɛ ko faransi ka taa ka bɔ an fɛ yan a kun an ka se k'a dɔn bi k'a walawala o la ben an b'i fo an ka weleli jaabili la yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ ben yɛrɛ nana cogo di le cerveau an bɛ filɛlibaga bɛɛ fo donc énergie tv baarakɛla bɛɛ fo ben le cerveau a nana cogoya min na k'an to lycée la AEEM ko wagati donc an camarade dɔ tun bɛ yen bubisa ale de tun b'a fɔ n ma ben le cerveau ale y'a fɔ hakilina dɔ kɔnɔ kɔmi o san wagatiw gɛlɛyara kati lycée mambi kɔnɔ kosɛbɛ AEEM ko ni mɔgɔ caman hakili b'a la donc o kɔfɛ ni polisiw fana tun bɛ an ɲini olu b'a fɔ ko c'est ben le cerveau donc ben de ye ko in kunyanfa ye ni an ye ben in minɛ an bɛ tɛgɛ da ko in kan donc bakuruba la an tora o la ten tɔgɔ in tora ka fɔ fo an yɛrɛ a continuera ka k'an tɔgɔ ye D'accord o la sa an y'a fɔ cogo min babu daminɛ na aw kɛlen bɛ ka wulikajɔ dɔ boloda mun ye mouvement france dégage mouvement yɛrɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye kulu sugu jumɛn don jɔn ni jɔn de b'a kɔnɔ bi voilà mouvement france dégage a hakilina nana kabiri wagati jan i y'a fɔ cogoya min na parce que an ye jateminɛ min kɛ faransi ka laɲini ka ɲɛsin sahili jamanaw ma min ŋaniya taara kabiri 10 janvier 1957 k'u bɛ segin ka n'u tɛgɛ sigi o jamanaw kan ka kɛɲɛ n'u dugu jukɔrɔ nafolo ani jamana ninnu o ba cɛncɛn fuga yɔrɔ ninnu ka nafa sɔrɔ siraw sababu ye donc o y'a to an ye wulikajɔ in kɛ an ko faransi tɛ se ka k'an jugu ye ka tila ka kɛ anw jigi ye donc o min bɛ sen na an ye wulikajɔ in ta ka ɲɛsin faransi b'a la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ caman b'a la u'ale yɛrɛ bɛ kuluba dɔ kɔnɔ n'o ye muma denmusokurati kɛ pop kulu in b'a la siriki kuyate yiriba kɔrɔ i bɛ e ma ke bɛ faso kanu dɔnkuc k'i yɛrɛ wolo de bɛ sla aran pap jalo ɲkɔrɔ ye samakɛ peyase pe n sara fa ɛɛ ani salif keyita en tant que personnalité ale ye artiste ye donc ka se député kɔrɔ Musa Jara olu fana ma donc an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an'a ɲɔgɔnna camanw, caman bɛ yen n da ma se olu tɔgɔ ma mais bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ani mouvement des jeunes patriotes Modi Sidibe donc an caman farala ɲɔgɔn kan nin hakilina in de kɔnɔ pour que an ka se ka kɛ comme an ka devise b'a fɔ cogo min un peuple, un but, une foi parce que ni peuple farala ɲɔgɔn kan wulikajɔ fɛn o fɛn la a bɛ sabati donc n'an bɛ mali ko la an tɛ mɔgɔ ko la an de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka mali nin kisi o cogoya de la an bɛ mali ka san bi wɔɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛmali waati la o san bi wɔɔrɔ ɲinan e bɛ se ka mun fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ o san bi wɔɔrɔ kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min bi e hakilina ye mun ye bi an ka indépendance la eh, an bɛ san bi wɔɔrɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tara a bɛ fɔ ten nka an tɛ san bi wɔɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la eh, an ye san seegin kɛ modibo keyita n'a jɛɲɔgɔn sanumaw u y'u bolo don jamana kɔrɔ ka mali kan hɔrɔnya ka malidenw lafiya sanji seegin kɔnɔ an y'o kɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ nka musa tarawele n'a jɛɲɔgɔn juguw nana ka na jamana firi k'a na segin faransi ka wari kɔnɔ k'a na segin faransi armée ka accord de défense kɔnɔ k'a na segin accords culturels kɔnɔ k'an ka école système éducatif di faransi ma ani ka segin ka na hali an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigili ka na faransi da don o bɛɛ la ani fɛn o fɛn y'an ka politigi sira ye o bɛɛ lajɛlen donna galama la musa tarawele ka wagati la k'an bɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ ka segin ka taa don jɔnya juru kɔnɔ tuguni donc an ye san bi duuru ni fila min kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ nisɔndiya mhm. ko parce que maliden dɔw sɔnna k'u joli di ka mali kan hɔrɔnya nka yɔrɔ dɔw la i bɛ taasibila kɛ i b'a ye k'a fɔ ko maliden jugu dɔw sɔnna k'u tɛgɛ di kɛnɛma jugu ma ka mali firi et que wagati dɔ sera bi malidenw bɛ wulikajɔ min na n'o wolola ibrahim bubakari keyita faransi sago min ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen après Alasani Daramani Watara ni Maki Sali donc malidenw sera k'o labɔ yen cogoya min na, an ka wulikajɔ kelen kɛ, n'i ye ciden bɔ yen, n'i ma cibaga bɔ yen donc i ma tila, o de b'a wajibiya an kan bi IBK taalen kɔfɛ Faransi ka taa pour que an bɛ ka Mali kura min laɲini, Mali min lafiyalen don donc Mali min bɛ bɔ nɔgɔla kuma fɔ, o Mali in bɛ se ka sabati cogoya min na. Ɔ ɲinan ta bɛna kɛ hukumu mun kɔnɔ e yɛrɛ hakilina ye mun y'a la est-ce que a ka ɲi ka ɲɛnamaya wa oui a ka ɲi ka ɲɛnamaya parce que n'i y'a ta cogo a n'a tabagaw ka wulikajɔ lajɛ n'i ma ɲɛnamaya o kan a bɛ gɛlɛya fiɲɛba bɛ y'a baara la donc a ka ɲi ka ɲɛnamaya nka a bɛ bila hukumu min kɔnɔ an ka faamu na o de ka ɲi ka kɛ maintenant ka miiri yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ la parce confie pas la défense nationale mɔgɔ jamana lakana o tɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la donc sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi camancɛ fanga in n'a ko ɲɛmɔgɔya b'olu bolo u ka ɲi k'o de faamuya ni fagali bɛ yen ko bɛ terrain kan olu ɲɛ b'a gundo la an bɛ se ka politiki kuma fɔ nka min bɛ ka kɛ panpara terrain sanfɛ olu ɲɛ bɛ o la o diyalen don u ma donc a man kan tɛ ka kɛ ɲagari ko dama ye a ka ɲi ka kɛ min fana ye wulikajɔ don Pour que réellement an bɛ bɔ faransi bolo n'aw ko faransi dégage faransi jumɛn de ko don le peuple ou bien faransi dirigeantw de ko don wa ou bien u ka forosi minnu b'an fɛ an b'a dɔn bi barikani b'an fɛ yan voilà faransi dégage a bɛ inscrit dynamique min kɔnɔ o ye ko doni mana bonya cogo cogo i b'i bolo don i b'a ta yɔrɔ dɔ fɛ o ye bi fɔlɔ teliyala min ye maliyɛnw fagali ye n'o ye u ka forosi barikani o ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ komi bamanankan na barikani yɛrɛ kɔrɔ ko barikani donc barika t'a la parce que a ma se ka maliyɛnw dɛmɛ ka mali lakana a ma se ka maliyɛnw dɛmɛ ka mali dugukolo lakana ka maliyɛnw ni lakana donc o de y'a to an b'a fɛ faransi ka cɛfini tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu de ka bɔ yen fɔlɔ pour que an bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni jamanaw ye Modibo Keyita y'a kɛ kunun Irisi jamana ani kunkɔrɔta bɔra k'an ka taa kunun yɔrɔ ko fɔlɔ jara kɔsa in na Centrafrique olu y'a kelen kɛ u la u ka gɛlɛya fiɲɛ bɔra Siri ainsi de suite donc pour nous an bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni Irisiw ye wagati kunkurunnin kɔnɔ nafa saba kama diplomatiquement u bɛ siéger Nations Unies Conseil permanent fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ u bɛ se k'an dɛmɛ formation sira fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ k'an ka sɔrɔ cɛfini tabagaw kolonjo ka taga fɛ ani ka kɛlɛkɛminɛnw feere mali ma kɛlɛkɛminɛn ɲuman mali mago bɛ minnu na ka mali cɛfini tabagaw dege u cili la pour que réellement ani ka to an kɛrɛfɛ k'an lakana Faransi ka tagali la parce que mɔgɔ min bɛ Faransi dɔn Baba Modibo y'u gɛnni min kɛ janvier 61 o tasara bere de bɛ ka jigin Mali kan halisa donc parce que u ko ni Modibo tun ye Mali kan hɔrɔnya a bɛ na ni farafinna bɛɛ ka muruti ye a bɛ na ni farafinna bɛɛ ka kan hɔrɔnyali ye o de y'a to u ye fɛn bɛɛ kɛ u ni jamana sokɔnɔjugu ka Modibo lajɔ donc pour nous a ka ɲi ka bila o hakilina de kɔnɔ pour que cogoya min na an bɛ se ka lakana ko in bila ɲɛfɛ n'o bɔra yen min ye eh, eh, faransi ka wari min b'an bolo sefa ko an bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin kɛ o ma o tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka tubabukan fɔ k'o de ka fɔ anw ka kalansow la faransi ka programme dɔ bɛ yen ko programme d'ajustement structurel PAS PAS kɔrɔ ko a bɛɛ ka passer n'o passera ka ban fɛn tɔw bɛɛ bɛ passer o de kama u b'a fɔ anw bɛ mali kalan sira fɛ an bɛ ni kɛmɛ sara ye mali kalan musaka ye an bɛ bi wolonwula ta nka aw bɛ nin programme nin kɛ aw bɛ nin kɛ aw bɛ nin kɛ o de y'a to mali kɔnɔ kabini i bɛ ekɔlidenya la i b'a dɔn k'i bɛna taa laban te wuli la donc kalan yɛrɛ tɛ kɛ ka ɲɛsin tugun jamana baaraw ma adaptelen t'o la parce que olu de b'a fɛ u b'a fɔ an bɛ aw ka santé financer misalila a 35% nka a siratigɛ fɛ aw bɛ nin formation sugu de k'aw ka faculté de médecinew na aw ka école de santé la o tɛmɛnlen kɔfɛ aw bɛ nin dɔgɔtɔrɔso suguya de jɔ et ça ce sont des clauses minnu bɛ kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn cɛ u ka dɛmɛ lielen don Pur que k'e minɛ jɔnya kɔnɔ dɔn o de la segu tu de ko tu wzpzpse de la ba de la sɛ la tan sɔn ko dɛmɛ o dɛmɛ t'i dɛmɛ ka bɔ dɛmɛ ko mago kɔnɔ o tɛ dɛmɛ ye ko nka o ye pur que tigɛ bɛ se ka kɔnt ka sigi ka dɔn o de siratigɛw fɛ an bɛ faransi bolo bɔ dɔɔnin dɔɔninɔni an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i y'u ka santiriri kelen kelenli ta k'a lajɛ i mana I bɛ kuma mɔgɔ mɔgɔ ka kan na a tigi ka jɔnya juru b'i kan une langue part avec son contenu donc ka na u ka centre culturelw kan ye k'u ka danbe ta ka na coko anw ka danbe u ka tufa ta ka na coko anw ka bugu kunna pour que an bɛ se ka miiri faransi ka miiri cogo la o de b'a to hali mɔgɔ caman b'a fɔ ni faransi tɛ an tɛ se ka balo parce que ɛɛ ni mɔgɔ sera i hakili la, a sera i la quoi adamaden min b'a ani fɛn bɛɛ bɔ ɲɔgɔn ma o ye hakili de ye donc ni mɔgɔ min sera e hakili la, o tigila mɔgɔ sera i la, o sera an miiri cogo la Stephen Biko b'o de fɔ l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur reste l'esprit de l'opprimé ko kɛlɛkɛminɛn fusamatiyalen tɛ binkannikɛla bolo f'a bɛna bin mɔgɔ min kan a ka se a tigi hakili la donc o de ye jɔnya juru min bɛ yen f'o de ka se ka tigɛ hakilinaw la an ka sɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana ni kisili baaraw ben an b'a ye k'a fɔ ka wuli ka jɔ fɔlɔ i ka kuma b'a jira k'a fɔ a ɲɛsinnen bɛ u ka fɔsiw de ma olu ka taa ka bɔ o de tɛ o ye fɔlɔ ye étape fɔlɔ ye aw ka bɔli min bɛna kɛ tarata don sɛtanburu kalo tile mugan ni fila ɔ aw sigalen bɛ mun de la faransi ka fɔsiw ninnu na bi mali la yan an sigalen bɛ min na o bɛ kɛnɛ kan i b'a fɔ ni faransi ko k'ale cinquième puissance mondiale ye militairement et nucléairement i bɛ a ye olu yɛrɛ ka enquêteurs bɔra n'a ye ko iyad ag ghali k'a ka kɛlɛkɛcɛ ko maa ba wolonwula ko cma ko olu ka kɛlɛkɛcɛ ko maa ba duuru amadu kufa ko olu kɛlɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛ ko maa ba saba faransi ka maa ba naani ani kɛmɛ duuru ni diɲɛ subahana mansin bɛɛ bɛ anw fɛ yan tile wolonwula kɔnɔ don min u bɛ na kɔna ka se kidali faransi sera ka o baaraba kɛ o don kama parce que ni jɛgɛ ni jɛgɛminɛla ka technique don n'i b'a fɛ ka jɛgɛ sɔrɔ n'i ma au moins dolen i ma nɔgɔ kɛ ndolen na jɛgɛ fana a a tɛ ndolen ta dɛ f'u tun ka baara dɔ kɛ pour que an bɛ se ka dannaya dɔ bɛ se ka na o la mɔgɔw bɔra françois hollande mayiga françois hollande ture o n'o caman damien boiteux sise o baden kɛra jamana kɔnɔ o wagati la parce que mɔgɔ caman tun m'a faamu kabini o wagati an ye an sigi ka jateminɛ kɛ an ko anw ma deli ka soso ye ka soso fagalan dilan attendons de voir clair jɔnkunda ni jango ka temps na camancɛ fanga tɛmɛnen 2013 donc nin camancɛ fanga in bɛ se ka kɛ sababu ye comme camancɛ fanga dɔ kɔnɔ u nana nin bɛ se ka camancɛ fanga in bɛ se ka kɛ sababu ye k'u taali fana baaraw dilan donc o de y'a to an bɛ ka o hakilina fɔ an sigalen don min na n'o y'a sɔrɔ tile wolonwula min olu ye nin baara kɛ nka san wolonwula u ma se ka an nadon kidali kɔnɔ pire encore u ye kidali to yen k'o kɛ banbaganci ninnu labɛnyɔrɔ an'u fandayɔrɔ an'u ka kojugu dilanyɔrɔ ye ka tila an y'olu wele ka na don min n'an tun bɛ kɔna bi mali fan bɛɛ de don lakanabaliya la hali bamakɔ kɛrɛfɛ sinon bamakɔ yɛrɛ lakanalen tɛ donc ni cɛbilenkɛ bɔkun ye dɔn ye olu nakun ye mun ɲɛ sisan maliyɛn ba tan ani duuru mais ben olu dɔrɔn tɛ yan dɛ an b'a ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye nations unies o fana ka fɔrɔsiw b'an fɛ yan minusma voilà an bɛ se k'a bɛɛ da faransi kan wa voilà mɛ N'i miirila ka taa 2011 la faransi ye mnla bisimila nicolas sarkozy mnla ɲɛmɔgɔ bisimila novembre 2011 élysée kɔnɔ donc u ka sɔrɔ ka bɔ libi ka jigin mali kan min ye minusma ko ye minusma tɛ yen faransi de bɛ yen n'i ye mali ta k'a lajɛ ni pays francophone faransi ka jamana maralen kɔrɔ nations unies na farasi minidsaɛrɛ taararansɛzsayibilenlidi o de bɛ taa anw kunko kuma fɔ dɔn o bɛ i b'a fɔ n'i y'ale mini ka ɲin mada porokanso n bɛ taa z kungo koolu ma nafaya la k'u ka rez ta la ko sɛ yɛrɛrezeta poroban ko k'a ko jɔ z tɛmɛlen dɔn farasi de taara k'a lafasa k' a ka ɲi k' a bɛ ka baara kɛ k' a bɛ ka forage sen k'a bɛ ka lumière di maliyɛnw ma i b'a fɔ k'an y'u weele ko an bɛ dibi de la mais i b'a fɔ an y'u weele k'an bɛ kɛlɛ de la ka marabagaw b'an bolo voilà ka bɔ kuma la ka na n'i ye MINUSMA poste stratégique fɛn fɛn lajɛ faransɛ de b'a bɛɛ la k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ la le franco-tchadien général Anadif ka se a poste stratégique bɛɛ faransɛ de b'a a bɛɛ la o tɛmɛnlen kɔfɛ faransi de bɛ a kuma k'a lafasa dɔn minima o barika n' o sera a kɔrɔɔri defasi bɛ anw ni farasi de ni ɲɔgɔn cɛ min si na zuye de ka tɔɔrɔ dɔnkuc kurun n'i y'o ta k'o lajɛ o de y'a to an bɛ fɛ a kɔrɔɔri defasi mali nila ni ɲɔgɔn cɛ bi sanji duuru An b'a fɔ de ko san tɛmɛnlenw na ko mali tun bɛ gɛlɛya mais faransi i ka kuma b'a jira k'u bɛ yan u ka intérêt de kama o tɛ u bɛ yan u ka intérêt kama wa u ka intérêt ɲini kojuguya kama maliyɛnw kan sinon jamana ni jamana tɛ i b'a fɔ ne ye adama ani e tinbo ko fisabililayi b'a la o tɛ jamana ni jamana cɛ dɛ justement c'est pourquoi n bɛ fɛ k'i ɲininka aw bɛ ka ɲɛsin minnu ma n'o ye irisi ni sini ye est-ce que olu fana ka intérêt t'a la voilà olu ka intérêt b'a la mais an ka intérêt b'o kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko partenariat gagnant-gagnant e ka dɔ sɔrɔ ne ka dɔ sɔrɔ o o jɛɲɔgɔnya ɲuman an mako b'o de la sinon an b'a fɔ an tɛ se k'o ɲini faransi fɛ an tɛ se k'o sɔrɔ ni faransi ye munna parce que faransi taacogo de ye nin ye faransi danna nin kan kabini badabada e sɔrɔ t'olu bolo olu ka sɔrɔ ye min ye fɔ u ka jamana maralen kɔrɔw dalen ka to olu bɛ jɔ o de kan a bɛ fɔ min ma ko État prédateur n'a b'a ka ɲinifɛn ɲini a bɛ ko ni wara bɛ mankalanin kɔ e ka hakɛ tɛ faransi n'a kan mais Ben est-ce que o tɛ marabagako ye diɲɛ jamana o jamana bɛ yen bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini ɲɛmaa o ɲɛmaa bɛ jamanaw kunna bɛɛ bɛ sigi u ka jamana intérêt de lakanali kama k'o ɲini ɔ est-ce que mali ta t'o de ye Yann'an ka baga faransi ma non an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolofɛgɛya u bɛ profiter o la o b'a la comme on a dit Ibrahim bubakari keyita tun y'o ye f'u y'a tɔgɔ don u ka dictionnaire la nka o fana tɛmɛlen kɔfɛ n'an ɲɛ bɛ ka bɔ yen k'o ye sokɔnɔ ta ye e k'o ye faransi ka ciden ye ni faransi ka laɲini cogoya la i tɛ se ka jamana si fɔ ko faransi taara jamana min dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ surtout a ka ancienne colonie et puis mali ye zone stratégique min ye faransi bolo u tɛna pitié kɛ hinɛ tɛ ka ɲɛsin o ma u y'u sinsin mali de kan u bɛ ka cɛncɛn fuga bɛɛ minɛ donc ni mali y'u gɛn jamana tɔw b'u gɛn o de kama u bɛ ɲɛsin kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ débat ba de bɛ yen farafinna yɛrɛ ka sini o de bɛ ka jalala tigɛ mali kɔnɔ c'est pourquoi an camarade dɔw bɛ panafricain olu y'a faamuya hali olu nana an ka nin wulikajɔ in kama an ka nin 22 septembre bɔli kama parce que olu ko ko c'est le destin de l'Afrique qui se joue au Mali donc France aussi sait que eh, Mali eh, eh, destin ma- eh, farafinna ka bolo- bo- eh, kan hɔrɔnya o de kuma bɛ sen na c'est pourquoi camancɛ fanga eh, surasi ninnu nalen CNSP Olu ye Russie ambassadeur reçu dɔrɔn tremblement de terre kɛra Élysée kɔnɔ donc o lamaga-lamaga min bɛ sen na bi f'u diyanyemɔgɔ ka sigi camancɛ fanga kunna an b'a kibaruyaw kalama an b'a dɔn u bɛ don jigin ka yɛlɛ min na kati kɔnɔ u bɛ ka taa min kɛ parce que u mago de bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ kɛ olu bolo kɔnɔ minɛn ye pour k'u laɲini kɛ u yɛrɛ fɔrɔdama tɛ na directement u b'u sinsin comme je l'ai dit musa tarawele kan u b'u sinsin IBK kan musa ye accord de défense signé n'o ye le 6 mai 1985 donc IBK y'a signé n'o ye le 16 juillet 2014 donc o wulikajɔ min bɛ yen u b'u sinsin toujours ɲɛmɔgɔ dɔ de kan min kolo ka fɛgɛn min bɛ olu ka bila la ka se k'u ka laɲini kɛ mais heyi faransi ka tagabolo n'i ko k'i b'o falen aa i bɛ se k'u gɛn u ka bɔ i ka jamana kɔnɔ nka k'u to e ka jamana kɔnɔ faransi ka jamana maralen kɔrɔw k'i b'u ka taabolo falen Rwanda peuple y'a kɛ cogoya min na Algérie peuple y'a kɛ cogoya min na pour nous o de ye misali kologɛlɛn ye a bɛ wuli ka jɔ de sabati wa mɔgɔ kelen tɛ dɛ ni ɲɛmɔgɔ y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye kelenma nii bila ɲɛfɛ kɔmi modibo keyita kɔmi toma sankara u tɛ dɛsɛ i la mais u bɛ se ka dɛsɛ min na o de ye peuple ye faso jama ka wuli ka muruti farida an bɛ fɛ ka kan hɔrɔnya mais Ben est-ce que nin y'a kɛ cogo ye dusu tɛ ko in na dɔɔnin n'i y'a ta k'a lajɛ muso kɔnɔmaw ka jeni ka denyɛrɛnin tile tan jeni ka an faso kɛ jugu sago jamana ye a ka ɲi ka mɔgɔ dusu nka i dusura cogo o cogo hadamadenya la I ka ɲi ka hakili bila mais tile kelen tɛ ka wuli ko faransi dégage tile kelen tɛ dɛ i yɛrɛ ko k'an mɛnna wuli ka jɔ la an b'a kan hali bi donc bi kɔmi u nana don min tiɲɛni bɛ kɛ tile kelen tɛ u nana intervenir donc u nana kɔn ka intervention kɛ ka continuer bi pour nous an bɛ ka min laɲini n'i y'a ye ko an ta tɛ ŋaniya juguya ye o de b'a to an b'a fɔ k'an k'an tɛgɛ di irisiw ma an balimaw bɛ ka faga diɲɛ don o don an ka jamana a bɛ ka minɛ bɔnɔgɔla kuma tɛ se ka fɔ y a pas de développement sans paix ni stabilité donc anw tɛ se ka bɔnɔgɔla fɔ fɔlɔ fo an ka jamana bɛ kɔlɔn kɔnɔ a ka bɔ k'i jɔ an bɛ sɔrɔ ka boli ɲini a fɛ faransi kɛlen don k'an bila lakanabaliya min kɔnɔ nin lakanabaliya in tant que an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni irisila ye u ka se k'an dɛmɛ ye minnu fɔ stratégiquement siratigɛ minnu fɛ an ŋaniya man jugu donc ni partenariat gagnant-gagnant tun bɛ anw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire an tun t'a f'u ka taga mais an y'a ye u t'o baara kɛ u t'o sira kan bamananw dun ko wulu min bangena ku jɛgɛnnen ka mɔ a ku jɛgɛnnen ni e ko e b'o ku tilen e wulu ku bɔ don mais ben est-ce que nin y'a kɛ wagati ye nin y'a kɛ wagati ye parce que le peuple est en alerte peuple malien wulila ka kɛlɛ dɔ kɛ n'o ye i bɛ ka ka bɔ dagaja ka bɔ an ese irizsidon bi yan ni an ma ɲɛsinkɛ nin ma sisan sanfɛ di an ye kɛlɛ min an tun bɛ mɔgɔ ko de la pa que bɛɛ ye jugu fila ye a dan kɛnɛ kan i bɛ ka an kɔnplisi tɛ a bɛ tila faransi kɔntu mali dɔnkuc ni i bɛ ka bɔra ye o tomati kuma kɛlɛ min suite logique bɛ peuple man ɲi ka don so kɔnɔ tugun i ye kɛlɛ min daminɛ dɛ n'i ye yiri bolo tigɛ n'i m'a dili bɔ a bɛ nugu est-ce que ɲɛmasigi ɲɛmasigi min bɛ sen na est-ce que an man ɲi ka ɲɛsin o de ma bi fɔlɔ o tɛ urgence ye ka tɛmɛ nin kan parce que a ko bɛɛ dulonnen bɛ ɲɛmaako de la ɲɛmaako dɔrɔn tɛ ni peuple hali n'aw ye wulikajɔ kɛ ni ɲɛmaa dɔ nana min hakilina t'o ye est-ce que wulikajɔ siti sago aw sago bɛna sɔrɔ o la ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ se k'i kɔgɔ da faransi la kadafi tun b'a kɛ san bi naani ni fila A dili sarannen don jamanadenw ka bonya b'a kan jamanadenw b'a kɔ musakako la armée ko la alihamdulilayi tun bɛ fɔ faransi taara kalo wolon wolonwula ka a bon k'a nin ta o kɛra bɛɛ ɲɛna pour nous peuple faransi bɛ siran fɛn min ɲɛ peuple de don ni fasodenw ma wuli k'u jɔ ɲɛmɔgɔ si tɛ yen surtout n ye min fɔ u kɛlen k'an minɛ an ngɔnɔ ma yɔrɔ baden de fɛ u ka CFA olu ka wari de bɛ anw bolo olu de b'an ka programme financer n'an ka fonctionnaires ka sara dɛsɛra u b'olu de wele u y'u yɛrɛ kɛ indispensable ye an ka jamana kɔnɔ ka se kundama dɔ ma ni e jamana ɲɛmɔgɔ ko k'i b'a baara boloda u bɛ robinet fermer dɔrɔn i mako i mako sara donc pour nous o tɛ min na peuple de bɛ wuli k'i jɔ intelligemment hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka taga étape par étape pour que an bɛ se ka bɔ don o don joli bɔn kɔnɔ est-ce que aw tun t'a daminɛ ni kɔfɛla ye ka na lakana kan ka laban ni lakana ye parce que bi est-ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ an ka armée bɛ se k'an lakana mali fan bɛɛ bi a force b'u la wa ni Barkhane ninnu taara ka bɔ yen bi ATT de la k'a fɔ an ye président kɔrɔ k'a fɔ ko terrorisme ko kɛlɛ ko jamana si kelen tɛ se k'o kɛlɛ kɛ
voilà n'i ye ne ka kuma ta k'a lajɛ proposition min b'a kɔnɔ o ye Russie de ye proposition alternative été très précis kabiri n ka kuma daminɛ la donc an kelen tɛ nka an mago bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman na nka bamananw ko ala kana mɔgɔ jugu k'i seere nka mɔgɔ jugu fana n'i y'o k'i jigi ye i mago sara dɛ donc anw tɛ se ka faransi kɛ an jigi ye quoi bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kɔ mali bɛ min kɔ bi min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka tɛgɛ di ɲɔgɔnma min b'an tɔ coro et puis mɔgɔ min y'an ka gɛlɛya dilan n'a ye bɛ ka balo a la parce que n'i ye territoire OCRS ta k'a lajɛ faransi mago min bɛ yen na k'u y'a sariya ta kabiri mille neuf cent cinquante-sept ko fo an ka segin ka na nin yɔrɔw minɛ jɔyɔrɔba min b'an bolo diɲɛ kɔnɔ o dɛnnen don an ka mara an tɛgɛ sigilen min don an ka jamana maralen kɔrɔw kan Donc u tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ ko o jamana ninnu perdi mali de ye o centre ye mali de b'o cɛmancɛ la u ye mali kɛ maillon faible ye ka mali firi pour que u b'u sinsin mali kan et toujours ka théorie du chaos o de bila sen kan hali u ka kalanden IBK u kun b'o de fɔ IBK to yen n'a taara jamana bɛ firi a taara le mali est debout wa faransi bɛ taga ani irisila b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma le mali sera émergent Mais Ben an b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in baaraw daminɛna ɔ n'aw tun ye ɲɛmaa ɲini kɔmi mɔgɔ de bɛ ka ɲini sisan min bɛ se ka mali bɔ gɛlɛya la mali kura min bɛ ka fɔ bɛɛ bɛ k'o de ɲini sisan n'aw yɛrɛ tun dalen bɛ mɔgɔ la a mana kɛ cogo cogo aw b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ hakilina kelen b'o tigi la n'o kɛra ɲɛmaa ye don nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali bɔ bolo la ɔ aw tun t'o wulikajɔ kɛ fɔlɔ yanni aw ka ɲɛsin faransi ma wa an b'o wulikajɔ la ko mugu dun tɛ barafɔ sa an b'o nin t'a wagati ye n'aw tun ye wulikajɔ kɛ o ka se ka transition in diriger eh, n'i y'an ka kuma ta k'a lajɛ an ka kuma bɛɛ b'o de yira hmm. an bɛ ka kuma o kuma fɔ faransi ka taa mali ka di a den sɛbɛw ma u ka an tɛgɛ di irisila ma wagati kɔnɔ wagati min an k'an ka armée labɛn wagati kɔnɔ wagati min na An k'an ɲɛsin faransi taatɔ bɛna janfa jugu minnu kura kuraya ka ɲɛsin mali ma an bɛ k'o fɔ an y'a fɔ a fɔyɔrɔw la an tun bɛ IBK binni kɛlɛ an tun b'a ɲɛfɛla de la en première ligne an tɛ se ka kɛ o la ko an t'a dɔn mali bɛ mɔgɔ min dusukun na sɔndɔmɛ na n'a bɛ fɛ ka mali lafiya tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka mali o de tun tɛ priorité ye urgence t'o ye an b'o baara la o collège tɛ ka sigi CNSP fɛ anw b'a kɔnɔ an b'a baara la nka n'an ma nin wuli ka jɔ in kɛ fu de y'o ye i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka di ye n ye kadafi ka misali fɔ n ye modibo keyita tun tɛ ɲɛmɔgɔ fitinin ye toma sankara tun tɛ ɲɛmɔgɔ fitinin ye faransi ma dɛsɛ olu la cogoya min na n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛ nin ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ k'a daminɛ ne yɛrɛ la min bɛ ka kuma ni jamanadenw ka wuli ka jɔ tɛ n bɛ kɛ faransi sago ye soit u bɛ n gɛn ka bɔ yen c'est très clair o tɛ musalaka yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ m'o f'i ye o tigi ma sɔn k'a lakika n'i ko ja an b'o wuli ka jɔ la an bɛ tila tuguni o waati kelen an bɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲini an ka jamana ye camancɛ fanga la c'est pourquoi j'ai dit jɔnkun ninnu y'a weele camancɛ fanga kɔnɔ ɔ nin bɛ kɛ sababu ye faransi fana bɛ gɛn camancɛ fanga kɔnɔ ka russie la wele an n'o bɛ accord de défense k'an ni ɲɔgɔn cɛ coopération tɔw bɛ yen an bɛ continuer ka faransi tigɛ bɔ dɔɔni dɔɔni an kan na pour que u k'an bonya comme état état jala ka bon jala ye nka jala man kunan jala ye n'i ye mali gɛlɛya fɔ a bɛ yɔrɔ caman faransi ta y'a la yɔrɔ jumɛn ye bi faransi ta y'a la yɔrɔ bɛɛ ye comme je l'ai dit parce que ni maracogo juguya ni mara cogo juguya kolokolola kaban jamana yuruguyurugu min bɛ mali kɔnɔ faransi bɛ se ka k'o ye yuruguyurugu min bɛ mali kɔnɔ faransi mago yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la min kolo ka fɛgɛn k'a fɔ kuma o kuma u bɛ fɛn dɔ bulon i ka affaire michel tomi b'an bolo dɛ aa i ka nin b'an bolo dɛ i ka drogue ko i impliquélen b'o la pour que k'i tɔ kolo fɛgɛya ka ɲɛsin olu sago u bɛ baara jugu min kɛ ka se k'o waleya o fana tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw comme je l'ai dit an ka hymne national b'a fɔ so kɔnɔ jugu ani kɛnɛma jugu modibo keyita tun ye sahaba ye ils l'ont dit ko n'olu y'u ka baara daminɛ k'an ka wuli ka jɔ faso kisili kun kan so kɔnɔ faso den jugu dɔw de bɛ yen u b'u sinsin minnu kan minnu bɛ wele ko les valets locaux u b'u sinsin minnu kan ka se k'u ka baara kɛ o mɔgɔ o fasodenw bɛ yen minnu fana b'o baaraw kɛ olu ka responsabilitéw fana jɛyalen don nka n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la n'i ye faransi sen bɔ anw ka gɛlɛya la so kɔnɔ gɛlɛya tɔ b'i dɛ ɛ maa minnu bɛ yuruguyuruguw la maa minnu bɛ ka mali kalanbaliya bɛ yen kɛnɛya sɔrɔbaliya bɛ yen o bɛɛ dulonnen don ka sɔrɔ Porobaliya politigi dɔ de b'o kɛ tu sa sɛnɛ vz saratɛzsi don faransi bolo kɔmidi poro dasi suma sirifi u kaaw pasi min filɛ nin ye n'u b'a wajibiya i kan n' anw b'i dɛmɛ anw ka dɛmɛ bɛ tɛmɛ ni sira de fɛ dɔn ni e ko k'i bɛ dɛmɛ minɛ o a bɛ fɔ a bɛ fɔ diriz sɔn ali ma de p jamanadenw bɛ cogo min u b'o ɲɛmaa de sɔrɔ est-ce que mali kura min bɛ ka fɔ maliyɛn yɛrɛ de man ɲi ka dilan bi est-ce que an bɛ se k'o bɛɛ da faransi kan n'a yɛrɛ ma ɲɛ ka ɲɛmaa ɲɛnama sɔrɔ mali bɛ se ka kɛ mali kura ye wa u b'o kuma min fɔ an ka hakilina la ɲɛmɔgɔ ɲuman n'i nana i ka baara ka ɲi ka kɛ k'i ka jamanadenw dɛmɛ ka u bɛ se ka kan hɔrɔnya u bɛ se ka lafiya cogoya min na nka i nana a sɔrɔ jamanadenw jogo tiɲɛna ka kɛɲɛ ni maracogo juguya politigi dɔ de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ jamana maracogo o de bɛ jamanadenw ka faso kanu dɔgɔya parce que formation idéologique et politique tun bɛ modibo keyita ka temps na pionnierya kɛra école la u nana ka na éducation civique et morale k'olu fanga dɔgɔya kun dɔ de don Pour que jamana ɲɛmɔgɔw ni ye sago ye jeunesse kana hali da don jamana ko la an ka to an bɛ chômage la tewuli la an bɛ dɔlɔmin na an bɛ drogue ta la et pendant ce temps ils vont piller le pays o de ka di jamana ɲɛmɔgɔw ye o politigi min bilala sen kan k'a ɲini ka malidenw tiɲɛ mais bi mali sifinnakaw y'a faamuya Bɛɛ wele don k'i jɔ pep a na kɔmidi e bɛ de kɔsisi de bɛ psite kɔnsanera o min bɛ yen mɛtna dɛ an ka n'o to yen kɔsipbilari ka sunɔgɔ an ko kabitalise ka ɲɛsin kɛlɛ sanu yɛrɛ yɛrɛ ma n' ta a bɛ kɛ mɔgɔ kunkoloko i bɛ ka kunkolo ka bɔ yen an ka dɔnkilikɛru mari ko kunkolo bila n'a ma fara cɛ a bɛ ko yen dɛ n'a dun kɛra ye o tɛ jamana ko ye min ye jamana ko ye Mali gɛlɛya dɔnna an ka wuli k'an jɔ k'a sen fɔ k'a fɔ don min mali lafiyara a bɛ hɛrɛ bɛ forobaya an kan o kɔnɔ kalan bɛ se ka forobaya lakana bɛ forobaya kiri bɛ forobaya sɔrɔ bɛ forobaya baara bɛ forobaya mais ni o ma kɛ fo k'an ɲɛsin IBK ka bɔ yen an ka mɔgɔ dɔ bila yen an ma ɲɛsin faransi ma an ka gɛlɛya foyi tɛ bɔ a la au contraire danga tɛ an sago tɛ nka don o don dɔ de bɛ fara an ka gɛlɛya kan n'an ni faransi tora ɲɔgɔn bolo i b'a ta k'a lajɛ sifuru fɛn fɛn bɛ kolonsi la san o san ɲin su ka ca ni sa o ta ye kabini denmisɛnnin su ka ca denmisɛnnin ta ye denmisɛnninkatɔ su ka ca denmisɛnnin ta ye wa diinɛ o su ca ni denmisɛn ta ye denmisɛnninfɛn u y'o pereplemesi arakɔrɔ bɔ o ca ni denmisɛnnin diinɛ si mɔn ye o kalo saba su cayara ni 2019 kalo wɔɔrɔ ye donc pour dire que don o don kunun ka fisa ni bi ye et don o don ko faransi sɔrɔdasiw bɛ yan u n'u ka subahana mansinw pourtant fagali o tɛ se ka bila a ka kɔ kɔnɔ quoi ni fɛn wɛrɛ tun don k'u bɛ k'an minɛ hakilimaya la ka fɛn dɔw kɛ ka sɛgɛn bila an na an bɛ se k'a fɔ an ko kɔnɔ mais marifa bali bɛ ka jigin hali ne bɛ ka kuma bi ala k'an kisi i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔ bɛ ka lakanabaliya kɔnɔ dɔw bɛ ka faga o ye faransi de ka baara ye est-ce que an bɛ se k'o to ko kɔfɛ anw bolo wagati tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan e 22 septembre y'a hukumuba ye modibo keyita ye yɛrɛma hɔrɔnya min fɔ o yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ woloya kɛnɛ kan an ka wuli k'an jɔ an faso ni kisili kun kan justement Ben an b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ko jamana tiɲɛni bi a tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ye hali n'i ko marabaga a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman fana da donna mara la ka tɛmɛ ɔ an b'a dɔn ni dɔ aw yɛrɛ ni dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP kɔnɔna na ɔ bi aw yɛrɛ bɛ se ka jamana in tiɲɛni eh, bila ka taa sira jumɛn fɛ o sansi la an bɛ aw b'aw yɛrɛ y'o kɔnɔ an bɛ eh, min fɔ on l'a dit jamana kɔnɔ eh, maa dɔw tun bɛ M5 RFP kɔnɔ minnu da donna jamana mara la eh, bɛɛ y'a nalen 92 ka se bi ma ɔ u ca caman na a bɛɛ ma kɛ ka ɲɛ o saniyalen don bɛɛ ma maracogo juguya dɔ bɛ yen o système de gouvernance min ni anw tɛ an yɛrɛ ye o kɔnɔ donc mɔgɔ caman bɛ u y'o baara kɛ mais an farala ɲɔgɔn kan wagati min na bamananw b'a fɔ ko ni tasuma bɛ bugu la ko i mago tɛ ji jɛlen dɔrɔn na pour que ka se ka tasuma faga donc an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o siratigɛ fɛ ka se ka IBK kɛlɛ kɛ ɔ an y'o kɛlɛ kɛ an b'u yɛrɛ fo u ka courage la parce que kunun n ye nin taabolo kɛ bi n yɛrɛ tubi ta tubi ma datugu ka wuli k'o taabolo kelen kɛlɛ o fana ye courage dɔ de ye donc c'est pourquoi an b'u fo la nka an bɛ maracogo hakilina min kɔ mali kura min kɔ bɛɛ tɛ o valeurw incarner o fana bɛ jogo dɔ ni tabiya dɔ ni taabolo dɔ ni hakilina dɔ de fana wajibiya donc an t'o ye bɛɛ la mali kɔnɔ o kɔni o y'an ka principe ye o y'an fana ka conviction ye ko bɛɛ n'i ka faamu n'i ka yeta don jamana kɔnɔ mais bi aw kɛmɛ ka kulu sigi n'o ye mouvement France dégage o b'a yira k'a fɔ aw bɔra M5 kɔnɔ de wa ou bien aw bɛ yen hali bi de non an bɛ M5 kɔnɔ parce que an donna M5 kɔnɔ n' an ka France dégage mouvement yɛrɛ don n'i ye mdp ta k'a lajɛ ko ka faransi tigɛ bɔ an kan na ani ka mali mara maracogo la min bɛ wolo malidenw ka hɛrɛ la ɔ o de ye kulu in y'an se M5 kɔnɔ ɔ ni o kulu kelen bɛ M5 kɔnɔ ka kɔn M5 ɲɛ an ka autonomie d'activité o tun b'an bolo ɔ an bɛna continuer an ka activité fɛ nka an n'an bɔra M5 na a n'o tɛ kelen an ni M5 bɛ ɲɔgɔn bolo hali réunion b'an bolo tile fila in na min ye cɛmancɛ fangako latigɛliw ye wa porogaramu a charte a dilanni fɛn o fɛn kɛra an jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka continuer ɲɔgɔn nin b'a jira k'a fɔ nin hakilina in tɛ M5 kulu bɛɛ hakilina ye bi nin y'aw hakilina de aw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement France dégage kɔnɔna na voilà nin y'an ka hakilina ye parce que jamana kɔnɔ ni liberté d'expression min ka ban donc bɛɛ bɛ se ka to yen ne y'a faamu ko jɛman ka ɲi o y'i ka hakɛ ye ne y'a faamu ko bilenman ka ɲi o y'e fana ka hakɛ ye nka an kɔni ye wele bila maliden sɛbɛ bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ an ka se ka nin kɛlɛ kɛ an kana an ta kɛ kunkoloko ye mais ko ka système maintenir n'an ma farati o la an tɛ jamana ko la mais e ka bɔ yen ne ka n sigi e tun bɛ k'a kɛ cogo min ne ka na k'o kɛ le peuple malien ne m'a dɔn ni peuple malien bɛ sɔn o ma le peuple malien ne va plus accepter ça plus jamais que mɔgɔ ka na ka IBK ya kɛ IBK taalen kɔfɛ donc wulikajɔ min b'an bolo an tɛ saliya o la ɛɛ an ni mɔgɔ tɛ jɛ ko ka jamana ci dɛ an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana jɔli ko de kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kan ni IBK taara Mali kura maliyɛnw bɔra ka sa o de kan donc anw dun bolo ni an ye kɛlɛ daminɛ n'an ma se a dan na ka a kɛ k'a bila ten ka dɔ kɛ k'i b'i jɔ IBK gɛnni ni sira tagama don ni tagama yɔrɔ ye saba ye an ye kelen dɔrɔn de kɛ IBK gɛnni a tɔ fila ni faransi ma bɔ an la ka ɲɛmɔgɔ sanumanw sigi an kunna minnu bɛ hami jamanadenw na a b'a dɔn ko je suis venu pour servir le peuple et non pour me servir donc ni jamana ɲɛmɔgɔ min tɛ miiri ten I b'a jira k'a fɔ aw bɛ M5 kɔnɔ hali bi an b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔnye laban kɛra n'o ye furancɛ fanga baara ka ɲi ka kɛ cogo min o kɔfɛ M5 bɔra k'i hakilina fɔ o furancɛ fanga in baara in kan aw b'a yɛrɛ ye o hakilina ninnu kɔnɔ bi yan M5 ka position oui an bɛ M5 kɔnɔ donc position minnu fɔra débatw kɛra à l'interne an y'an fɛlaw fɔ dɔw taara la dɔw ma taa la donc mais n'i sɔnna ka don kulu kɔnɔ souvent kulu kɔnɔ ni jama fanba ye min fɔ donc i bɛ sɔn o ma i b'i yɛrɛ ye mun ye charte yɛrɛ ye aw hakilina ye mun ye bi transition ye furancɛ fanga in baaraw kɛcogo la furancɛ fanga in baaraw kɛcogo la an bolo a ka ɲi ka ɲɛsin fɔlɔ maliyɛn fagali ka jɔ min bɛ fɔ ko la sécurité des Maliens et la protection de leurs biens o ka bila sen kan fɔlɔ fagali in ka jɔ fɔlɔ o de ka gɛlɛya bɛɛ ye anw kɔni bolo a tɔ bɛ se ka dilan ni ɲɛnamaya fɛn t'o kɔ quoi maliyɛn fagali ka jɔ o tɛmɛlen kɔfɛ a ka baara ka ɲi ka ɲɛsin min ma les missions de la transition les organes de la transition et la durée de la transition globalement cɛmancɛ fanga fɛnɛ tɛ se ka tɛmɛ o kan n'i y'a ta k'a lajɛ fɔ n'i b'a fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ i b'a fɔ election kɛra k'a tigi sigi n'o tɛ i tɛ se k'a bɛɛ ɲini camancɛ fanga fɛ comme on le sait une transition c'est toujours une période difficile donc mission nɔgɔma minnu bɛ se ka d'u ma maliyɛn fagali ka jɔ mali fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ mali ka mara ka boli mali dugukolo bɛɛ kan an y'o min fɔ o de ye ka déjà a baaraw bila sen kan min ye Irisila ka nali ye ka na mali kɔkɔrɔmadon lakana ko sira fɛ ŋaniya jɛlenya la pour que Irisila k'a ka nafa sɔrɔ mali k'a ka lafiya sɔrɔ donc o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kiriko ye parce que maliyɛn bɛ ka aspirer bi ni kiri de ye kiri kɔngɔ bɛ maliyɛnw na n'o ye état de droit ye a ka kɛ kiri ɲɛkɔrɔ faantan ni faama kana kɛ ka faantan jotigi ka jo ka jalakitigi jalaki n'o sera ka bila sen kan ɔ minnu y'u tigɛ don jamana nafolo la et que o dalilu ka sɔrɔ ka bila sen kan donc enquêtew bɛ se ka kɛ k'o dossierw dayɛlɛ hali ni minɛli ma kɛ camancɛ fanga kɔnɔ nka k'a baara bɛɛ bila sen kan ni minnu fana bɛ se ka minɛ olu ka minɛ minnu ye malidenw faga olu tigilamɔgɔw ni joli b'u tigɛ la ni min fana bɛ se ɲangili min bɛ se ka ta ka da olu kan maliyɛnw k'a ye ko mɔgɔ si tɛ na tugun min bɛ se k'i sago kɛ mali la k'i sago kɛ maliyɛnw na k'i bɛ se ka maliyɛnw faga i b'a fɔ syɛ fɛn tɛ bɔ a la pour que o leçon bɛ se ka na et que confianceba ka na jamana marabagaw ani jamana mara bɛ boli mɔgɔ minnu ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ la confiance entre gouvernant et gouverné n'o sera ka bila sen kan ka ban camancɛ fanga in kɔnɔ ka kalata sanumanw o tɛmɛlen kɔfɛ k'olu boloda et que o kalata ninnu ka kɛ jɛlenya la malidenw bɛ fɛ maa min ka na ka fichier électoral réviser organe minnu bɛ election organiser k'o kɛ organe indépendant dɔ ye organe unique kulu kelen dɔrɔn min ni bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ kɛ jɛlenya kan bɛɛ ɲɛna Donc n'o kɛra o ka sigi election baara kama a tɛ foyi wɛrɛ kɛ election kɔfɛ kabini bi election dɔ bɛ ban san duuru nata election a k'o baaraw labɛn donc o bɛ kɛ sababu ye an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kalata minnu namarala avril 2020 député kalata o de kɛra élément déclencheur ye a sababuya ye ɔ ni an ma farati ka kalata juguman wɛrɛ organiser min ye election présidentielle ye Ala k'an kisi an bɛ se ka bin gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc o de y'a to bakuruba la anw ka yeli camancɛ fanga in na a bɛ boli ninnu mais jɔnni bɛ se ka nin baara kɛ civil wa militaire bon anw y'a ye k'a fɔ eh, critère secondaire mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ ka débat polluer mhm. mais critères principaux mhm. u bɛ k'olu bila kɛrɛfɛ o ye jumɛn ye eh, mali kɔnɔ bi mhm. an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn min ye min ye jɔn ye jɔn ye jɔn ye mun kɛ mali kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn N'an bɛ ka mali kura fɔ bɛɛ t'o réponse sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn bɛɛ tɛ mali kura ye bɛɛ kuma yɔrɔ t'o la bɛɛ kuma yɔrɔ t'o la i bɛ se ka wuli ka jɔ kɔni kɛlɛ kɛ i bɛ ka taa mais min ye mali kura ye i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ i bɛ ka kɛlɛ mais i bɛ ka jogo bɛɛ ye kelen mais i nana k'a kɛlɛ daluya dɔw ni kun dɔw kama o de y'a to u bɛ ka na ni débat min ye jeune vieux ye c'est un faux débat femme homme c'est un faux débat civil militaire c'est un faux critère dalu gɛlɛn tɛ jamana si kɔnɔ diɲɛ fan si surasi ye jamana jɔ surasi ye jamana ci civil ye jamana jɔ civil ye jamana ci jeune ye jamana jɔ jeune ye jamana ci sijɛ ye jamana jɔ a y'a ci muso y'a jɔ a y'a ci donc pour nous bi an ka ɲi ka min lajɛ jɔn bɛ yen k'a bɛ faso fɛ ko a ja jɔlen don k'i ɲɛsin faransi ma mali ka hɛrɛ kama wa a bɛ malidenw lamɛn a bɛ malidenw sago kɛ a bɛ ɲugun faso nafolo wari la a kodɔn b'a la a se b'a ye n'o ye compétence ye ka se ka mali ni diɲɛ jamana ŋaniya jɛlenw ani minnu bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu kalanso ɲɔgɔn na o mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ u dɔnnen don maliyɛn sanumanw don u ka wulikajɔ ye fasoko ye wa u n'a fɔra ko olu taara bi tremblement de terre bɛ kɛ Élysée yɛrɛ kɔnɔ donc faransi président yɛrɛ sigilen b'a dɔn minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'o ye fasodenjugu ye k'u ye nafolo dun u bɛ kɔmanse ka bɔ duguma sira fɛ minnu b'a dɔn k'u ye tiɲɛni kɛ ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ donc pour nous o de ka ɲi ka kɛ critère ye intégrité patriote bi kɔnp tan y'a lac ko y'arezson in taara so n bɛ se ka mali la mali dɛmɛ dɔn purun o de kɛ nin kiiriter ka ta an bɛ ka kiiriter sɛ la mɛ bɛɛ bɛ k'i ka psɔnɔnma politigi de lajɛ dɔnku n'an y'o lajɛ kojugu n'an ma farati u parce que ni mɔgɔ min nana o la o tigi b'a fɔ k'a bɛ pansan dɔ kɛ k'a yɛrɛ jan ɲɛmɔgɔ dɔ la sigi min ka n teri bɛ ka k'o de perezre dɔn purun o ye kiriteri min ye o ka fɛ ka ɲɛsin sivri ko t'a la mili tɛ ko t'a la
sera ki se ɔ mɛ seerew dun kɛmɛ ka dantigɛli kɛ ko k'a kɛ siv ye trancɔn perez ale ni pere minisiriri an y'a mɛn ko kunnafoni laban na ko sɛnɛsinbɛ mɔgɔ sɔnna ka kɛ siv ye wala pur i y'o min fɔ kunnafoni laban na sɛɛrɛ pa que an b'a ko kɔnɔ an bɛ ka su de tarawele

Tu es politique, c'est le poste le plus politique dans un pays le plus stratégique. Donc pour nous o critère bɛ yen olu ka fɛgɛn kosɛbɛ u sɔnn'a ma i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na mais CEDEAO ko in il faudrait que an k'a lajɛ an bɛ fɛ ka CEDEAO sago de kɛ wa CEDEAO sago o ye jumɛn ye a jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ k'u yɛrɛ de makaran n'an ye ko ja Mali sɔrɔdasiw la anw yɛrɛ fɛ sɔrɔsiw bɛ u bɛ se k'a k'an yɛrɛ la an caman bɛ troisième mandat nɔfɛ an caman bɛ IBK jogo la jamana mara cogo juguya la an ka jamana kɔnɔ donc olu kɛtɔ ka mali crise gérer u bɛ k'u yɛrɛ de makaran a caman fana bɛ yen Alassane Dramane Ouattara Macky Sall olu ye faransi ka ciden ye sa donc ni faransi bɛ k'i sinsin olu de kan ka na ni tɔgɔw ye kati kɔnɔ an b'a kibaruya bɛɛ kalama donc pour nous an tɛ se k'an sigi k'an ka jamana to olu bolo u k'a kɛ jugu sagoya ye an ka jamana ka kɛ jugu sago ye o tɛ se ka kɛ tugun an b'a lajɛ nin ye wagati de ye ni tɔɔrɔ min bɛ da mali kan ko y a pas de victoire sans sacrifice Che Guevara o min fɔ nin y'o wagati de ye alors à l'ultime sacrifice ni tɔɔrɔ min bɛ yen pour faire un nouveau départ mais mali kura a fana tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ an ka sɔn nin wagati in kɔnɔ n' an bɛ gɛlɛya min ta Pour que réellement o ka kɛ mali wuli ɔ ni CNSP n'a ma ɲɛ u sɔnna k'a fɔ ko civil bɛ kɛ transition président an ye kunnafoni minnu sɔrɔ yan'a ka sɛbɛntiya ɔ e yɛrɛ fɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ se ka di olu yɛrɛ ma transition ninnu baara kɔnɔna na voilà charte y' o de fɔ mais maintenant u ni CEDEAO ka kuma la ko u tora sama sama la ko CEDEAO ko vice président ko o fanga bonyana kojugu

kɔni ka nin ko in kɔnɔ cɛmancɛ fanga in na lakana ko bɛ to olu de bolo n'o ye ministère de la défense sécurité bɛ to u bolo donc n'i y'o ta k'o lajɛ olu minnu ye jamana guman yɔrɔw ye donc diyagoya ye u kɔni bɛ ɲɛsin yen ma ɔ vice présidentya fana u fana bɛ se ka ɲɛsin yen ma donc hali n'u bɛ premier ministre fana di mɔgɔ dɔw ma min tɛ u yɛrɛ donc mais pour nous a ka kɛ mali den ɲuman min bɛ mali fɛ ni débat kɛra o kan u bɛ k'an pousserli min kɛ ka taa débat de caniveau la civil militaire pour nous c'est pas important i b'a ta k'a lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ hali bi n'i ko ko mɔgɔw ka misali f'i ye u b'a f'i ye ko Rwanda ko Paul Kagame mais u bɛ ɲinɛ ko sɔrɔsi de don donc n'i ye Kadafi tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye ka Thomas Sankara tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye u bɛ ɲinɛ donc jamanaw kɔnɔ sɔrɔsi ye jamana jɔ sɔrɔsi ye jamana ci donc civil ye jamana jɔ civil ye jamana ci mali kɔnɔ dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɔra tɔɔrɔ min kɔnɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye bi mali den sɛbɛ jumɛn min an bɛ se ka mali kalifa min na cɛmancɛ fanga kɔnɔ ne kɔni bolo o kuma man kan ka caya mali gouvernement fana o den sɛbɛw de bɛ ta ka don kɔnɔ wajibi la Parce que ni gouvernement ye ka président ka baarakɛ minɛn de ye pour que ka se ka a ka hakilina bila, a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye, a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye, olu bɛɛ ye critère fitininw de ye, politique mɔgɔ ɛɛ min tɛ technocrate ye dɔw b'a fɔ ko techno donc pour nous o bɛɛ ye détail dɔw ye ka mɔgɔ dɔw pousser k'olu fusama dɔw kan Ko bɛ taa se dɔrɔn ne ka ka nin kiiri a tɔ bɛɛ se bɛn an b'a k'a fɔ se o ka ko mini k'i laban in o b'a jira k'a fɔ ko ni nin kulu ninnu sigira trancɔn kulu de trancɔn ko ko mini'se sali de pe n'o ye olu yɛrɛ ka kulu in ye bi minnu bɛ yen k'o bɛ ci ɔ n b'a dɔn e ni mɔgɔ sɔdasi minnu bɛ bi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn an ɲini ni fɔto ye nin ko in kɔfɛ yɛlɛma nalen ɔ e dalen b'u la a tɛna n'a kɛ den ta ɲɔgɔn ye kati b'a fɛ pɛ a bamakɔ Voilà min kɔni don o principe nin tɛ se ka bɔ diɲɛ fan si n ye min fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yɛrɛmakaran baaraw la u tɛ Mali dɛmɛli ou bien Mali ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ u t'o baara la min ye ko CNSP i tɛ se ka wulikajɔ suguya nin kɛ fo ka se jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga bila o baaraw ma k'e da ka bɔ a la camancɛ fanga a y'i ja a m'i ja minnu y'a a wulikajɔ kɛ u ka influence de bɛ boli a kan o y'i ja o m'i ja maintenant an b'u ka influence nin traduire cogo di ka kɛ nafa ye jamana kan an ka ɲi k'o de lajɛ mais min ye i y'u ka kulu to yan o i y'u bila ka taa yan fɛ i y'u kɛ cogo o cogo e bɛ k'o ɲini kekunya min kama ko k'u da bɔ a la o kekunya kelen b'u yɛrɛ la ka fɛn wɛrɛw kɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na Olu i bɛ na olu ka dɛmɛ de kɔnɔ i bɛ na olu ka sugandili de kɔfɛ ɔ sugandili kɔfɛ an y'a ye collège sigira kaban donc n'o sugandili kɛra jagoya ye n'olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo i ka i da tɛ se ka bɔ a la donc u bɛ k'o wulikajɔ min kɛ k'u ka sɔrɔdasiw isoler k'u da bɔ a la pour nous wulikajɔ fu don a tɛ se ka collège collège de désignation sigira cogo min e hakilina ye mun ye ne ka hakilina la collège sigicogo U tun bɛ se ka mɔgɔw kɔni consulter avant a sigi cogo la forces vives u bɛ se k'olu consulter pour que u ni mɔgɔw ka kuma a sigi cogo la n'i ma ɲɛ ka ban u taara n'an ye concertation nationale la o ye wajibi ye forces vives minnu bɛ yen parce que i tɛ se ka nin kɛlɛ in bɔ kuluba fila bolo n'o ye M5 RFP ye ani CNSP ye donc o ye civil minnu wulila ka Mali kisili kɛlɛ daminɛ ko fo IBK dégager ka bɔ yen ani surasi minnu wulila ka baara kɛ donc olu c'est les deux forces clés du changement olu kun ka ɲi ka ɲɔgɔn ye ka hakilinafalenw kɛ donc M5 bɛ se k'a fɔ ko bon mɔgɔ fila ka d'olu ma mɔgɔ naani ka di ou bien duuru ka di CNSP ma M5 bɛ se k'a fɔ ko ale an y'a mɛn ko fila de dira M5 ma donc fila dira société civile ma ka fila di diinɛ mɔgɔw ma ko duuru dira CNSP yɛrɛ mɔgɔw ma M5 tɛ se k'o faamuya donc M5 ni minnu tun bɛ k'a fɔ ko IBK ka to yen n'a taara mali bɛ firi or que IBK de bɛ ka mali firi donc M5 ka wuli ko ka mali ni kisi ka fila di M5 ma ka fila d'olu ma M5 tɛ se k'o faamuya mais ni n'u tun sigira k'a kuma ɲɛfɔ ka kɔn a ɲɛ a dɔ la a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu donc kibaruya minnu bɛ ne bolo M5 bɛ na ban fila in na M5 tun ka ɲi ka lɛtri sɛbɛn yɛrɛ bi ka ci CNSP ma ko fila in ka dɔgɔ donc pour nous a tali cogoya le fait que a balala ka bɔ M5 ni bɛɛ bɔra a kala ma ɲɔgɔn fɛ bi lɛtri de cira dɔrɔn a ye mɔgɔ fila bila ka na donc M5 y'a cogoya ye ko olu m'u yɛrɛ y'a kɔrɔ donc pour nous kuma ɲɔgɔnya dɔ tun ka kan ka kɛ au préalable kɔmi kadiri bɛ bɛ an bɛ ka échanger permanemment donc kadiri b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kadiri in tun ka kan ka nin question in traiter mais peut-être a panna nka minɛn dɔ jɛgɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔn ni sigi ka kuma kɛra tugun dɔ bɛ se ka fara M5 ka collège membres kan pour que cogoya min na an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ten kalo kelen kɛra halisa an bɛ bisi basa dɔw kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ organe de transition ka sigi baara ka daminɛ caman b'a jira k'a fɔ ni M5 mɔgɔw kun ka ɲi ka jɛ ka baara kɛ depuis na kuma ka na se fo sisan ma o b'a jira quelque part k'a fɔ M5 ni jɔyɔrɔ min ka kan hali bi a ma d'a ma wa transition in labɛnni a bɛ ka dilan de sinon a ma d'a ma fɔlɔ M5 ni jɔyɔrɔ min ka kan dɔ dira a ma mais a bɛɛ ma di kɔmi je l'ai dit kadiri dɔ b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an fila dɔrɔn pour que ka miiri fɛn o fɛn bɛ na kɛ ka miiriw dila ɲɔgɔn fɛ kadiri bɛ yen mais fɛn wɛrɛw bɛ kɛ souvent minnu fana bɛ bɔ o kadiri kɔfɛ donc n'an sera k'a dila ɲɔgɔn fɛ a caman na fili bɛ dɔgɔya wa malidenw bɛ ka sigi ni mali kura min a bɛ se ka sabati ten mais mɔgɔ minnu bɛ CNSP kɔnɔ Ben i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dannaya mɔgɔw don wa kɔmi e b'u caman dɔn dannaya mɔgɔw don i y'a fɔ cogo min Kati n b'u caman dɔn ka kɔn u ka wulikajɔ in ɲɛ wa n'u bɛ ɲɔgɔn kalama fɛnɛ u bɛ wulikajɔ min na an b'a dɔn dannaya mɔgɔw don u nana fasoko kama wa u bɛ k'o baara kɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ fili dɔw bɛ k'u sɔrɔ fili dɔw bɛ k'u sɔrɔ an yɛrɛ bɛ k'an ka ladilikanw di parce que ils sont pas politiques u bɛ homme gestion dɔn terrain de kan nka jamana gestion o ka bon u bolo o y'a to u b'a fɛ bi ka taa ni bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ alors que peut parler de changement mais tout le monde n'est pas acteur de changement bɛɛ tɛ yɛlɛma kɛbaga ye quoi tiɲɛ don Mali bɛ jɔ a den bɛɛ ye mais maliden bɛɛ fana tɛ Mali jɔbaga ye dɛ olu tɛ ka se k'o notion de faamu u bɛ fɛ ka taa ni bɛɛ ye minnu bɛ ka jamana ci n'i nana k'e bɛ fɛ ka yɛlɛma kɛ i bɛ wagati la kɔni i b'olu da bɔ a la fɔlɔ i ni minnu bɛ fɛ ka jamana jɔ i n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu tun bɛ fɛ ka jamana ci n'u y'a ye u fanga dɔgɔyara sisan tagalen ɲɛfɛ et que baara min bɛ ka kɛ u yɛrɛ bɛ ka nafa sɔrɔ a la parce que a bɛ ka kɛ maliden bɛɛ ye o siratigɛ fɛ u bɛ se k'a dɔn a tiɲɛni tɛ ɲɛ tugun jamana kɔnɔ komi fɔlɔ Mali kura de bɛ yen sisan kow falenna a tɛ komi fɔlɔ yɛrɛsagokɛ min tun bɛ yen u bɛ sɔrɔ o la ka na dɔɔnin dɔɔnin tubi minɛn kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'u da don jamana ko la nka ka bɔ kunun ni bi cɛ e ko kunun jamana ka ci jamana cibagaw e bɛ ka fara olu kan k'u lafasa ko f'i su sinon olu tɛ taa e olu talen tugun minnu bɛ ka na ko an ka mali kura jɔ i jɔlen b'o fana première ligne kan ko f'i su ko sinon ko olu fana bɛ taa ni jamana in ye donc pour nous a hakilinaw ka kan ka lajɛ o de ye CNSP sɔrɔ fili la minnu teliyara tellement que u y'a ye 2012 parce que u dɔw tun b'o la n'o ye colonel Diaw ye précisément ale tun b'o la kosɛbɛ donc n'i y'u ta k'u lajɛ ka na bi la olu y'a ye 2012 politiki mɔgɔw ka tagamaw ni wulikajɔw FDR o cayara pour que ka Aya ninnu bila sansara dɔ kɔnɔ donc olu tɛ fɛ o de ka kɛ parce que an n'u kumana u ka jɔrɔnako y'o de ye donc tellement u bɛ ka siran mɔgɔ kan dɔ kana bila u la don o don ka to ka bɔ don o don ka wuli u bɛ fɛ ka bɛɛ sago kɛ bɛɛ sago kɛ tɛ ɲa o an y'o de f'u ɲɛna bi wagati min bɛ yen an k'an tilen fasojɔ ma sa wa fanga fila tɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ ka faso jɔlaw ta n'i ye n'i tun ye anw sago minɛ nin na fanga ɲɔni nin kɛra IBK wajibiyara ka walan sɛmɛ le 18 le 19 le 20 au plus tard le 21 an tun bɛ tila nin baara bɛɛ la mais mali kura min bɛ ka fɔ a bɛ se ka kɛ dɔ kɔ wa Est-ce que o ka ɲi jamana ko la i bɛ se ka fili i bɛ se ka tiɲɛni kɛ après i yɛrɛ bɛ nimisa bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don a mali kura in kɔnɔ tiɲɛnikɛla min n'a nimisara wagati ni kɛwalew de b'o yira dɛ n'i sinna k'a bɔ ko nimisara parce que a bɛ dɛsɛ dɔ kɔnɔ k'a bila ɲɛmɔgɔya la tugun n'i ma farati i bɔra min kɔnɔ i bɛ bin fɛn kɔnɔ min ka bon mais tiɲɛni mun kɛra mali kɔnɔ est-ce que bɛɛ nɔ t'a la bɛɛ bɛɛ nɔ b'a la mais bɛɛ fana jɔyɔrɔ ma kɛ kelen ye tiɲɛni na donc c'est pourquoi jamana dilanni fana la bɛɛ jɔyɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen u tɛ bɔ malidenya la comme je l'ai dit u tɛ kɛ den kɛrɛfɛ hɛrɛ min bɛ kɛ u niyɔrɔ b'a la wa tagalen ɲɛfɛ u bɛ na jɔyɔrɔw sɔrɔ nka bi nin camancɛ fanga in na vraiment vraiment olu kelenw man kan ka ye tugun k'u bɛna ɲɛmɔgɔya ni jɔyɔrɔ ɲini o kɔnɔ ni kalata kɛra sira kuraw jɛyara mali kɔnɔ o la sisan u bɛ se ka gɛrɛ u b'a sɔrɔ kow ye dynamique kura ta formation de l'Etat unhun, olu baaraw bilala sen kan donc o la u fanga bɛ dɔgɔya face au système ka se k'a f'u bɛ tiɲɛni kɛ quoi unhun, mais Ben a bɛ yira k'a fɔ M5 RFP ka wulikajɔ kɔnɔna na sifinnakaw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ, e yɛrɛ minɛna k'i datugu wagati dɔ la a kama le 10 juillet bɔli kɔfɛ, ɔ sifinnakaw ni jɔyɔrɔ min ka kan M5 yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an k'a daminɛ n'o ye, a dir'u ma wa? Voilà pour nous ɛɛ sifinnakaw ka wulikajɔ bonyana pour que Mali kura bɛ na o ye tiɲɛ ye nka k'a fɔ o de b'a to coûte que coûte jɔyɔrɔ dɔ ka di sifinnakaw ma sifinnaka jumɛn i bɛ lajɛ ni critère de ye comme je l'ai dit est-ce que a senkola b'i la a faamu b'i la a majigin b'i la wa a mɔgɔ lamɛn b'i la a galabu b'i la i bɛ se k'a baara kɛ wa a faso kanu b'i la a jɛlenya b'i la wa sinon je suis jeune mais jeunes bɛ M5 kɔnɔ minnu ye miliyɔn ba yirikaw ci jamana in kɔnɔ yan an b'a kalama donc an tɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko i ye jeune ye ko ka jamana kalifa i la cɛkɔrɔbaw y'a kɛ jeunes y'a kɛ jeune jumɛn an ka siko ye critère secondaire ye toujours an ye wulikajɔ min kɛ a ɲana donc an mago bɛ bi maa kuraw la hakilina kuraw pour que ka Mali kura sabati mais mɔgɔ jumɛn o critère de bɛ o maa kura bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ jeune na a bɛ mɔgɔkɔrɔba la a bɛ cɛ la a bɛ muso la a bɛ sɔrɔdasi la a bɛ civil la i b'a fɔ jamana cibagaw bɛ nin bɛɛ fana la cogoya min na wa jamana jɔbagaw bɛ nin bɛɛ de kɔnɔ an bɛ tali kɛ ni critère jɛlenw de ye nka n'an y'a dɛn si la dɔrɔn n'an ma farati a bɛ kɛ masiba ye mais aw ni jɔyɔrɔ min ka kan M5 kɔnɔ a dira aw ma comité stratégique kɔnɔ e tun b'a la an minnu b'a kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ Kaou Djim na ale de ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye an sifinnakaw ka jigin donc n'i y'o ta k'o lajɛ Abdoul Kader Ikassa Mohamed Salia tun bɛ Amadou N'Dounga Maïga Soya Djigué et un autre Dicko il y avait Doumbia n'i y'a ta k'a lajɛ an sifinnakaw ani minisiri kɔrɔ Sidibé n'i y'a ta k'a lajɛ an minnu bɛ yen sur 28 membres comité stratégique kɔnɔ an sifinnaka min tun bɛ yen fɛn fɛn ye 13 ye an b'a bɔ donc pour nous an nana an y'an ka mugan ni seegin na aw bɛ taa mɔgɔ tan ni saba la an bɛ taa tan ni saba la donc o tɛmɛnlen kɔfɛ coordination ni fɛnw mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ sifinnakaw ye wulikajɔ kɛ an y'an ka hakilinaw di an ka hakilinaw tara ba la donc kɛlɛ kɛra nka bi bi in na i bɛ kɛlɛ kɛ nka jamana kura jɔli o fana bɛ fɛn caman o y'a damana kɛlɛ de ye wa o fana na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don o kɔnɔ
mais aw ni M5 ni CNSP mɔgɔw ka rencontre la sifinnakaw bɛ k'a la wa oui sifinnakaw bɛ k'a la précisément an bɛɛ bɛ t'a la ni rencontre bɛ yen an bɛ représentantw ta mais an ye cadre min créer o cadre fana la sifininaka ye saba ye sijɛ kelen de b'a la n'o ye ba Muntaga Tall ye sinon maître Demba Traoré Ibrahim Ikassa Maïga Issa Kaou Djim o de b'a la donc pour nous sifininaka saba ani sijɛ kelen o cadre de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka baaraw kɛ mais hakilina talen don ba la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an ka kɛ hakilina kɛnɛman ko ye ni u y'an sama ka na siko kɔnɔ kojugu fɔ souvent an bɛ ɲinɛ ɲuman kan u bɛɛ b'a fɔ a ye nin ko kɛ musow t'a la sifininakaw kɛra dɛnkɛrɛfɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi dɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jɔn bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ o de ka kan ka bila ɲɛfɛ ni siko ani cɛmusoya civil sɔrɔdasi ko in quoi unhun, ani politique mɔgɔ n tɛ parti politique la n'an m'o critère fitininw to yen toujours an y'o critère de bila ɲɛfɛ jamana filila wa n'an continuer la nin cɛmancɛ fanga min ka ɲi k'an dɛmɛ ka Mali kura jɔli baaraw boloda n'an y'a critère don ba la tugun jamana bɛ fili ka taa fɛ Ala k'an kisi o ma amiina e yɛrɛ fɛ bi est-ce que CNSP mɔgɔw bɛ retard la wa ou bien u bɛ ka temps min ta ka organew sigi a ka kan non a bɛ retard ba de la a taa cogo man ɲi a wagati janyana fili caman kɛra comme je l'ai dit an y'a f'u ye sokɔnɔnaw na an tɛna se k'a bɛɛ fɔ ɛɛ jabaraninw kan mais an y'a f'u ye sokɔnɔnaw na an n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ni mɔgɔ si tɛ jɛ jamana cili ko kan i n'an ka di o b'a sɔrɔ an bɛ ka jamanajɔ kuma de fɔ an b'an se kɛ k'a dilan ji jukɔrɔ an jɔyɔrɔ b'o wajibiya an kan nka n'a tɛmɛn'o kan k'a tɛ se ka kɛ donc o la ni jamana cili bɛna kɛ an bɛ bɔ k'an jɔ k'a ɲɛsin i ma min ka ɲi ka f'i ye o bɛ f'i ye pourquoi ɛɛ wulikajɔ min bɛ kɛ ka ɲɛsin i ma k'i kɛlɛ an b'o fana baara boloda pas kelen t'an bolo ka segin kɔfɛ C'est pourquoi j'avais dit n ko tile saba kun wasara anw ka yeli la pour que ka se ka nin organew sigi k'u ka mission fɔ parce que a dɔnnen don ko jɛlen don et puis k'a fɔ transition yɛrɛ bɛ bɛn wagati ma nka kalo kelen du dix-huit août ka se bi ma kalo kelen donc n'i y'a ta k'a lajɛ jamana jɔra O bɛɛ kɔnɔ an bɛ bisibasa la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ka lamɛn mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ka rencontrer o kɔnɔna na wulikajɔ minnu tɛ yɛlɛma fɛ i n'olu bɛ ka ye mɔgɔw dun ye jigi da e kan k'i nana ka na bolo bɔ mali kan na comme libérateur donc i kana sɔn tugun i ka ye o la tuguni sira wɛrɛ kan quoi

ka se hali minnu tun bɛ campagne na ni Soumaïla Cissé o fɛ anw ka wuli ka jɔ ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bɛ lakana cogo min mali bɛ se ka basigi cogo min na o siratigɛ fɛ Soumaïla Cissé komi i y'ale de ta spécifié an bɛ dugawu kɛ ala ka maliyɛn fɛn fɛn minɛna k'a bɛɛ bila u ni hɛrɛ ka na mali kɔnɔ an ka se ka mali kura jɔ ɲɔgɔn fɛ wuli ka jɔ mun ka ɲi ka k'a la a bɛ ka kɛ yan
an ka faamu na wuli ka jɔ bɛ ka kɛ wuli ka jɔ bɛ ka kɛ parce que otage ko filɛ n'a fɔra kari minɛna kaban bɛɛ dusu bɛ bɔ a k'a bila a k'a bila o b'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ bolo bɛ a bɛ kaso bon dɔ kɔnɔ i bɛ min yɔrɔ dɔn a tɛ bamakɔ kura kaso bon na dɛ k'i bɛ t'i bolo ja mɔgɔ kan na ko k'a bila donc a bɛ mɔgɔ minnu bolo plus i bɛ sama cogo dɔ la plus n'i ma farati i b'a la a sɔngɔ gɛlɛya parce u b'a ye aa ok donc a bɛ taa donc u b'a yɛlɛ c'est pourquoi otage kuma a ma nɔgɔ quoi otage kuma ma nɔgɔ stratégiquement wulikajɔw kɔni bɛ se ka kɛ dugumala na k'a lajɛ cogo min na u bɛ ka labila mais n'a fɔra nin tigi bɛ dɔw bolo mɔgɔ minnu dun don soit u mago bɛ wari la soit u fana mago bɛ u ka mɔgɔw ka bila plus e bɛ ka sama min b'u bolo la Donc i b'a bilali sɔngɔ i b'a gɛlɛya de ka taa d'accord Ben le cerveau an b'a dɔn k'a fɔ i kɛra kulu caman sigili hakiliba tabaga dɔ ye ɔ an b'a ye k'a fɔ on a tout compris waati sera parlement populaire du peuple a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛw bɛ yen ɔ mais o kulu ninnu bi u bɛɛ bɛ yen na wa ou bien u bɛ cogo di voilà an ka système bɛ cogoya min na généralement i b'a sɔrɔ an bɛ mouvement dɔ créer ka ɲɛsin kɛlɛ dɔ ma misalila Kati sira kun yɛlɛma sira kun yɛlɛmana ka kɛ kaburudon ye an ye collectif sirako créer k'o kɛlɛ kɛ o bɛ ban yen comme son nom l'indique o ye sirako ye Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fɛ ka député bulon kɛ yɛrɛ sago ye a tɛ falen a tɛ bɔ yen a bɛ yen ten o députéw de bɛ accord signer olu b'ale ka fɛn bɛɛ u b'a sagoya la. Dɔnku an ni parlɛma ko bila de bɛpere ko min e bɛ ka suma ka ko kun u yɛrɛ bɛ ka suma ka yɛrɛ an fana b'a suma ka k'an yɛrɛ bɔ an fana bɛɛlu ka debite an bɛ kuma olu tɔgɔ la dɔnku an y'o wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ten dɔnku ka kɛ min ye kɔnɔ tu kɔnpere o de y'an ka munma yɛrɛ ye ne yɛrɛ bɛ munma min o de ye tu kɔnpere dɔn tu kɔnpri de kɔnɔ an farala ɲɔgɔn kan e de bɛ la

tasuma donbaga su fɛ tile fɛ u bɛ na ni palan i b'a fɔ olu nana ka na tasuma faga u ka nin juguya baaraw ko an y'a bɛɛ faamu ani politigimɔgɔw bɛ k'an kɛ min kɛ kɔtɛ ye ko an y'a faamu ten c'est pourquoi Tiken Jah kɔrɔ Tiken Jah an b'an profiter k'a fo ni ale y'an ka mouvement parrain ye quoi ɔ aw ka bɔli o bɛna kɛ an ka ɲininkali laban bɔli laban aw bɛna mun kɛ tarata don septembre kalo tile mugan ani fila aw kɛlen bɛ ka wele bila mɔgɔw ma miting de don ni ma fili ɔ a kun ye jumɛn ye an ka 22 septembre bɔli ye ka 22 septembre bila o hukumu kɔnɔ an ka bɔ pour que faransi cɛfini tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u ka kosow cɛ ka taa ka bɔ an da la donc an ka jamana bɛ se ka kanhɔrɔnya cogoya min na parce que n'i ye indépendance fɔ a liélen don fɛn damadɔw la souveraineté économique souveraineté militaire indépendance culturelle indépendance politique donc an ka o bɛɛ bilalen don bi entre parenthèses faransi bolo u y'an ka jamana kɛ halisa minɛli cogoya de falenna après Modibo Keyita mais halisa an bɛ bolokɔnɔmɔgɔya la donc an bɛ se ka yɛrɛtigiya sɔrɔ cogoya min na pour que k'o bila sen na yɛrɛwoloya o hukumu de y'a to an bɛna bɔ tarata don kalo tile mugan ani fila Donc san 2020 pour que ka se k'o de wajibiya, nɛgɛ kanɲɛ
14 boulevard de l'indépendance kan, unhun, ɔ mais aw ka, dugu caman an bɛ b'o fana kɔnɔ, o la e ka welekan bɛ se ka kɛ mun ye minnu bɛna taa kɛnɛ kan a don parce que an b'a dɔn k'a fɔ teri fana b'aw la faransɛw la n'o ye Jean Luc Mélenchon ye, unhun, ɔ a kana kɛ dɔw bɛ taa Faransi drapeau jeni yen dɛ Voilà donc faransi drapeau jeni a hakilina fɔra an ye kuma caman kɛ nka minnu b'a kɛ an y'u caman gɛrɛ ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛf'u ye faransi ka député minnu ye ministre des armées interpellé faransi o nana yan a n'anw de ye ɲɔgɔn ye an ye dalu kisɛ d'a ma pour que k'a yira a la faransi bɛ baara jugu min na an ka jamana kɔnɔ olu sɔrɔla ka taa minisiri interpellé donc an ka wulikajɔw y'a to IBK ninnu wele Pau ka t'u sigi a kɛra popapo ye kuma ma bɔ a kɔnɔ o de kɛra sababu ye IBK taara u bɔ ɲɔgɔn fɛ Salif tun y'a fɔ a ye ko n'a ma i jɔ ka tiɲɛ fɔ faransi ye ko malidenw b'a gɛn k'ale kɔrɔ don k'ale t'a nɛgɛn donc pour nous o wulikajɔw bɛɛ nana bi ka sabati min ye faransi drapeau jeni ye ko olu b'a ye comme mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jamana ci olu ka taamasiyɛn de ye nin ye donc pour que hali France peuple yɛrɛ ka dusu ka wuli France ɲɛmɔgɔw kama ko vraiment tɔɔrɔ tɛmɛna a dan kan a ka ɲi tan k'u bɛ k'a laɲini o de kama ko hakilina de b'u la donc an ko parce que an jɛɲɔgɔnw bɛ France an balimaw bɛ yen furuɲɔgɔnmaw b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an caman denw yɛrɛ Français ye hali Salif Keyita min nana an bɛ nin wulikajɔ la ale den dɔ ye faransɛ ye donc pour nous an tɛ se ka bila faransɛ yɛrɛ contre la an tɛ se ka bila faransi État contre la donc n'an bɛ ka hakɛ de ɲini bɛɛ ye an tɛ se ka bila adamaden dɔw juguya la nka u ka symbole min bɛ yen n'u ka drapeau ye dɔw y'a ye k'u b'a jeni nin hakilina de kɔnɔ c'est comme olu ta ye comme le symbole du peuple français

mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye a kan an ka kulu kɔnɔ mais an y'a yira an ɲɛmɔgɔw k'u ka darapo jeni jɔ nka halisa kulu kɔnɔ dɔw ma sɔn a hakilina ma donc an fana ko ko dɔ fana bɛ mali jalaki anw t'o kɛ sababu ye ka wɛrɛ cɛ o kama u b'a f'i ye cogo min ni dalu min ye ko faransi bɛ k'a kɛ sababu ye ka maliyɛnw jeni o ko sabu soban da ko faransi bɛ k'a kɛ sababu ye ka maliyɛn wɛrɛw su k'olu kɔkɔrɔma don mnla six avril u bɛ tagama mali darapo kan u bɛ mali darapo jeni mali dugukolo kan donc ko états-unis ka darapo bɛ jeni irak misale dɔ de don pour que états-unis k'a faamuya ɔ mali kɔnɔ munna chili darapo tɛ ka jeni yan munna brésil darapo tɛ ka jeni munna bénin darapo tɛ ka jeni munna états-unis irisi darapo tɛ ka jeni ko interpellation dɔ don ka ɲɛsin faransi yɛrɛ fana ma u ka fɛn dɔ faamu u k'a dɔn ko hakɛ bɛ fali kusama la donc pour que u ka se ka tagabolo min b'u la o tagabolo in bɛ bila cogoya min na bon u ka faamu kɛra o de u y'o dalu fɔ pour nous o hakilina kɔnɔ ni a sera ka kɛ faamuya ye mali ka lafiya mɔgɔ wɛrɛ ka darapo tɛ jeni yan ni faransi tɛ o o fana la ɲininkali ka ɲi ka kɛ mun na étant donné que jamana kɛmɛ fila ni kɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ mais munna faransi kelen dɔrɔn de ka darapo bɛ ka jeni pour nous c'est un message fort ça demande à réfléchir donc macron bɛ ka sentiment anti-français min fɔ c'est un sentiment politique anti-politique française o min bɛ sen na faransi ka taabolo in dɛ o de ka ɲi ka falen anw ka faamu kɛra o de y'a baara la aw ka bɔli na aw kɛlen bɛ ka wele bila jɔnni ma ka bɔ kɔfɛla la ka na an b'a dɔn minnu bɛ wuli ka jɔ la fan wɛrɛ fɛ faransi ko la a caman bɛ yen n'o y'aw teriw ye
kemi seba tun ka ɲi ka na mais daluya kama ale ma se ka na ko faransi ja o n'a jɛɲɔgɔnw ka ɲi ka na mais en tout et pour tout il y a quinze panafricains minnu déplacéra ka bɔ u ka dugu la ka se ka na yan cogoya minnu na donc o wulikajɔw kɛra olu kɔni sera yan an bɛ yɔrɔ min na kɔmi sisan en plus de cela mali dugu caman na an ka ɲi ka bɔ olu fana kɔnɔ an ka ɲi ka bɔ faransi fana paris yɛrɛ dugu kɔnɔna na parce que u y'a faamu ko min bɛ sen na farafinna bɛɛ ka kanhɔrɔnya wulikajɔ de don donc an ka ɲi ka bɔ san kɔnɔ an ka ɲi ka bɔ yanfolila an ka ɲi ka bɔ kajolo an bɛ bɔ dogofiri an bɛ bɔ seribala an bɛ bɔ buguni an bɛ bɔ kayi an bɛ bɔ segu an bɛ bɔ sikaso an bɛ bɔ mɔti an bɛ bɔ kucala an bɛ bɔ joyila an bɛ bɔ ɲɔnɔ an bɛ bɔ marakala ani an bɛ bɔ fana

a san bi wɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ merci o bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'i fo kosɛbɛ ben le cerveau ale kun y'an ka bi mɔgɔ welelen ye adama jara dit ben le cerveau olu kɛlen bɛ ka wulikajɔba dɔ kɛ ko mouvement france dégage ka wele bila mɔgɔw ma tarata don in septembre kalo tile mugan ani fila ka bɛn ni mali ka san bi wɔɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnya tali ɲɛnamayali kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ bɔli ye ko faransi ka taa ka bɔ mali kɔnɔ an b'an sigi k'a ko lajɛ ka foli bila jamanadenw fana ma minnu y'an lajɛ ka dugawu kɛ hali bi ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw kan bɛn asalam merci bien merci